Duine sách ildánach é Ré Ó Laighléis, scríbhneoir, foilsitheoir, comhairleoir agus oide agus ceardlannaí scríbhneoireachta cruthaithí, duine a bhfuil an t-uafás saothar curtha amach aige, thar 40 bliain, na scórtha go fiú. agus iliomad duaiseanna agus gradaim bainte amach aige, san áireamh Gradam Uachtaránachta An Peann ar Bhláth. A Ré, Dia do bheatha. Go mba hé dhuit.
Ahem. Tiocfaidh mé chuig na téarmaí sin a d'úsáideas le cur síos a dhéanamh ort agus agus do shaol agus do shaothar i gceann soicind, ach an chéad cheist gur gá a chur as an áireamh ná, Bleá Cliathach nó Beacháineach? Ó, Bleá Cliathach go cinnte, cé go bhfuil míle fáilte romham sa dúiche seo, ach i gcónaí riamh nuair a thagann sé ag cúrsaí peile nó cúrsaí dúchais nó rud ar bith den chineál sin, Bleá Cliathach. Gorm agus dúghorm. Cad a thóg anseo tú? Bhuel, aistear cineál timpeallach ar bhealach, a Chearúil. Bhí mé ag múineadh i nGaillimh ar feadh dhá bhliain déag nó mar sin agus le linn an ama sin thosaigh mé a scríobh, ar bhealach dáiríre, bhí mé ag scríobh ó bhí mé i mo dhéagóir, i ndáiríre, ach. Ar bhealach an-dáiríre thosaigh mé a scríobh nuair a bhí mé ag múineadh agus tháinig sé ag pointe go raibh cinneadh le déanamh agam. Anois, thaitin an mhúinteoireacht thar cionn liom, á, bhí mé an-tugtha dhó agus taitníonn sé liom i gcónaí ach bhí orm cinneadh a dhéanamh mar bhí orm scríobh chomh maith agus ní fhéadfainn an dá rud a dhéanamh. Bhí an lá scoile mar mhúinteoir, chaith mé thart ar 16 uair an chloig gach lá i mbun cúrsaí oideachais agus d'fhág sin fíorbheagán ama agus rinne mé cinneadh i 1992 sos gairme a thóigeáil. Tar éis bliana chuir mé síneadh leis sin, tar éis bliain eile síneadh eile agus tar éis an cheathrú bhliain bheartaigh mé fanacht leis an scríobh go lánaimseartha.
Tiocfaidh mé chuige sin, mar do rith sé liom gur tréimhse sách gairid é dhá bhliain déag a chaitheamh i do mhúinteoir agus dul leis an scríbhneoireacht lánaimsearach ansin mar chéim. Cinneadh réasúnta raidiceach a bheadh ann, is dócha, ach. Tógadh tú i Saileán an Chnocáin nó An Naigín, ag brath ar do chlaonta. Saileán an Chnocáin agamsa. Bruachbhaile de chuid Bhleá Cliath. Sna seascaidí a d'fhás tú. Raibh sé mar cheantar tuaithe ainneoin gur bruachbhaile a bhí ann ag an am agus cén cineál Cén cineál saoil a bhí agat mar pháiste ann? Bhuel, bhí saol an-bhunúsach agam i ndáiríre mar pháiste. D'fhás mé aníos sna caogaidí, mar a tharla, caoga trí, so chlúdaigh mé na caogaidí agus na seascaidí agus bhí, bhí muid ar imeall cheantar Shaile an Chnocáin, áit go dtagann sé do, do, do, Bhaile Breac agus na ceantair sin. So bhí garrantaí inár ndiaidh, mar a déarfá, agus ach ansin tháinig tú ag Baile Breac. Sa lá atá inniu ann, níl ann ach tithe buailte ar a chéile. Ach bhí an saol an-simplí, ní, ní raibh mo, mo mhuintir, daoine iontacha, murach iad ní dhéanfainnse rud ar bith sa saol, ar ndóigh, ach ní raibh, mórán acu. Ní raibh mórán ag duine ar bith thart orainn, ceantar mór de chuid an Bhardais a bhí ann agus nuair a áirím a bhfuil ann sa lá atá inniu ann, ag an am sin ní raibh, ní raibh cuisneoirí ann, ní raibh teileafón riamh againn, ní raibh carr riamh againn, bhí an saol an-bhunúsach ar fad agus b'fhéidir an rud ba mhó nach raibh againn ná deis scolaíochta. mar ag an am sin, páistí mar mise den chuid is mó, rachaidís amach ag obair nuair a shroisfidís trí déag nó ceathair déag. Bhí an t-ádh liomsa, ar bhealach, ghlac mé scrúdú le haghaidh scoláireacht agus d'éirigh liom an scoláireacht sin a fháil agus chinntigh sé sin go raibh an deis agam scolaíocht a fháil.
OK. Now tá, bhí deartháir agus drifiúr agat, Pete agus Úna. Bhí.
Do thuismitheoirí, cad, cad a bhí ar siúl acu, cad a bhí ar bun acu? Bhuel, m'athairse, ba bhearbóir é ó, ó dhubh go dubh. Théadh sé amach ag a hocht a chlog ar maidin, d'oibríodh sé go dtí na sé tráthnóna agus ina dhiaidh sin chuaigh sé ar fud cheantar Dhún Laoghaire ag déanamh an rud ar a thug muide na 'nixers' So d'fheicfeadh muid b'fhéidir é ar a haon déag san oíche. Agus bhí sé mar sin aige gach lá gon tseachtain. Mo mháthairse an dul céanna aici sin. Théadh sí amach ag obair, glantachán tithe a bhíodh ar siúl aici, luath ar maidin. Bhíodh sise sa mbaile faoi b'fhéidir a cúig a chlog sa tráthnóna. So, bhí, anois ní hin le rá nach raibh grá ann mar bhí an oiread sin grá ann. Ní raibh aon dul as acu. Ní raibh aon dul as acu. Sin, sin mar a bhí an saol. Tá an saol an-éagothrom ar fad. Tá sé amhlaidh i gcónaí ar bhealaí eile. Ach, agus ar bhealach, cuirimse an-luach sna cuimhní sin mar is, sin é an foirmliú atá déanta orm i mo chuid smaointeoireacht, mo smaointeoireacht fealsúnachta, mo smaointeoireacht pholaitiúil, mo smaointeoireacht chultúrtha. Cur chuige na hoibre? Sea.
Sea, sea, cur chuige na hoibre, sea. An deis sin scolaíochta mar sin, ba chasadh iontach tábhachtach duit é. An raibh cuimhní agat ar an scoil gur rith rudaí leat ag an am ó thaobh scríbhneoireacht ar ball nó léitheoireacht nuair a tháinig tú ag aois go raibh an cineál sin tionchar ag an scolaíocht ar an oideachas ort? Bhuel, bhuel, an scolaíocht, an scolaíocht dara leibhéal dhom, cé go bhfuair mé scoláireacht, ní raibh sé taitneamhach dhom. Thaitin an bhunscoil liom thar cinn agus eh. Ach bhí, bhí bearna aicme idir mé agus na gasúir eile, ba scoil phríobháideach é, agus bhí, bhí bearna aicmeach agus bearna tuiscint ar an saol agus dearcadh ar an saol, bhí mé, chun an fhírinne a rá, ar gcúl orthu. So, an rud a shlánaigh mé, abair, maidir le, le dul i dtreo na scríbhneoireachta agus mar sin de, ab é go ndeachaigh mé ag Coláiste na bhFiann, i gConamara. Agus ansin léiríodh nó tugadh faoi deara go raibh luí agam leis an ngné sin den ealaín agus cothaíodh ionam é, mar shampla iarradh orm dán a scríobh ar rud eicínt nó iarradh orm scéal a scríobh ar rud eicínt. Dúshlán beag go raibh tú an-shona an deis a thapú? Go díreach é. Agus is mar sin a bhí ann ag an am agus thugainn-se faoi agus ansin Ní hamháin go n-éireodh liom an rud a dhéanamh ach thiúrfaí an deis duit ansin é sin a chur os comhair an tslua, agus ar bhealach, ní ar bhealach anois poimpéiseach ná rud ar bith, ach bhí an fhéinmhuinín dhá ardú aige seo, mar a bheadh le páiste a bheith ag iarraidh a chothú abair le healaín nó a leithéid nó le litríocht. bhí, bhí, bhí mé, bhí mé faoi chothú éigin agus thug sé eití breise dhom. Agus lean sé sin ar aghaidh tríd na déaganna agus nuair a, nuair a ghlac mé an Ardteist ina dhiaidh sin d'imigh mé as Éirinn, chuaigh mé go Sasana agus bhí mé ag obair ar na suíomhanna ansin, na suíomhanna tógála ar feadh bliana. Agus nuair a tháinig, nuair a tharla an marú i nDoire Cholm Cille i 1972, bhí mé ag obair i Northampton agus tharla go raibh mé i mo chomhbhunaitheoir le Dónall Mac Amhlaigh agus beirt eile ar Chraobh Chearta Sibhialta an Tuaiscirt i Northampton. Dónall Mac Amhlaigh, ar ndóigh, údar Schnitzer Ó Sé agus clasaicigh. Imithe uainn, ar ndóigh. Sea, sea. Agus an ceangal a bhí agamsa leis, i ndáiríre, ab ea go ndearna mise Dialann Deoraí a léamh don Ardteist agus is cuimhin liom an gliondar a bhí air nuair a bhí mé sásta labhairt leis, agus labhairt leis trí Ghaeilge! faoi Dialann Deoraí agus d'inis sé dhom, gur beag duine a phléigh leis riamh i nGaeilge anois tháinig The Irish Navvy ina dhiaidh, ach em yeah bhí sé, bhí sé, bhí sé iontach dhomsa freisin castáil ar a leithéid. Yeah. Em agus cathain mar sin ar tháinig tú ar ais go hÉirinn nó gur fhág tú na suíomhanna tógála? Tar éis bliana tháinig mé ar ais arís, bhí mo dheartháir Pete le pósadh agus bhí mise 62 agus eh So, bhí, bhí, tháinig mé ar ais le haghaidh sin agus ina dhiaidh sin d'oibrigh mé ar feadh sé mhí le Dunnes Stores ag cartadh na mboscaí agus mar sin de agus ansin eh in Eanáir nó Feabhra 1973 eh fuair mé post mar chléireach le Bardas Dún Laoghaire eh i Roinn na gCuntas, rud nach bhfuil mé go maith aige ar chor ar bith ach is ann a bhí mé agus chaith mé bliain go leith ansin agus ag an am sin, Bhuel, i ngeall ar chúrsaí scoile agus cúrsaí dara leibhéal agus an míshuaimhneas a bhí orm mar nár bhain mé i ndáiríre leis an aicme agus leis an gcomhluadar scoile i ndáiríre, Níor éirigh go maith liom san Ardteist, fuair mé onóir amháin, ach bhí sé de rún agam dul chun na hollscoile ag pointe éigin. Bhí fhios agam nach mbeadh a dhóthain airgid sa mbaile nó agam féin dul ann díreach tar éis an dara leibhéal, ach bhí mise ag saothrú agus bhí mé ag sábháilt airgid ar feadh an ama agus bheartaigh mé an dara onóir a dhéanamh agus fuair mé onóir sa bhFraincis agus agus bhí dóthain airgid carnaithe agam le bliain amháin ollscoile a dhéanamh. So, ach ní raibh tuairim agam céard a dhéanfainn ach chuir mé an t-airgead sin i mBanc Aontas Éireann agus fuair mé socrú leis an mbanc go bhféadfainn iasacht a thóigeáil agus m'airgead féin a fháil, a fhágáil ann, iasacht bliana a thóigeáil, maireachtáil air sin. Chuaigh mé go Ollscoil na Gaillimhe mar bhí a fhios 'am i mBleá Cliath dhá bhfanainnse ann. Bhí mé bhí mé an-tógthaí le le le cúrsaí sóisialta, le gníomhaíocht sóisialta ag an am agus bhí a fhios agam dhá bhfanainn i mBleá Cliath nach ndéanfainn staidéar ar bith so chuaigh mé go Gaillimh agus rinne mé Rinne mé an bhliain ann agus ní raibh tuairim agam céard a dhéanfainn maidir leis an airgead a aisíoc leis an mbanc ach bhí orm é a aisíoc ach fuair mé post ar ais le bardas Dún Laoghaire ag déanamh obair speisialta dhóibh ar feadh an bhriseadh sin. Tar éis na céime? Ní hea, tar éis an chéad bhliain. So chuir sin ar mo chumas. an banc a íoc ar ais agus an dara iasacht a fháil agus anuas ar sin fuair mé scoláireacht toisc toradh céad bliana, fuair mé scoláireacht ó Ollscoil na Gaillimhe chomh maith. So, agus lean sé ar aghaidh mar sin go dtí gur chríochnaigh mé an chéim i nGaillimh. Agus b'in céim sa tsocheolaíocht agus sa Ghaeilge? Sea, socheolaíocht agus Gaeilge. Agus ar thuig tú faoi dheireadh ansan gur múinteoireacht a bhí i ndán duit nó cathain a bhuail an smaoineamh tú? Bhuel, níor thuig, i ndáiríre, agus chun an fhírinne a rá, rinne mé an Ghaeilge mar gur cuid an-mhór de mo shaol é agus go raibh 's agam go bhfeabhsódh sé mé ar go leor bealaí. Raibh sé agat ag an baile? Ní raibh, ach, ní raibh, nó ach chothaigh siad é sa mbaile agus chuir siad chun na Gaeltachta mé mar gur theastaigh uaim dul. Agus ní raibh Gaeilge ag m'athair ná mo mháthair ach d'fhoghlaim mo mháthair cuid mhaith trí Liam Mac Con Iomaire, mar a tharla, bhí sé mar mhúinteoir aici oícheanta i nDeilginis i mBleá Cliath agus chuaigh sí ansin agus bhí sí an-bhainteach leis an Let the Language Live Campaign a bhí ar siúl i 1966. M'athairse! Ní raibh Gaeilge ar bith aige. Ní raibh Gaeilge ar bith aige agus bhí an ghráin aige ar Ghaeilge ón scoil. Nuair a bhí. Toisc an siombalachas a bhain leis. Bhuel.
Sean. Seanteanga agus anuas ar sin, is dócha an rud a chothaigh an ghráin ná go raibh múinteoirí aige a. a raibh gráin acu féin don Ghaeilge ach go raibh orthu é a theagasc, istigh sa bhunscoil, ar ndóigh, agus, ach nuair a chonaic sé go raibh an t-ainmhí beag seo sa chlann aige a raibh luí éigin aige le Gaeilge agus a bhí go maith ag Gaeilge, go maith ag peil, go maith ag rudaí éagsúla, chothaigh siad gach rud ionam, gach rud ionam, agus, agus i mo dheartháir agus mo dheirfiúr freisin. agus chothaigh siad deis dul chun na Gaeltachta. Rinne mé an scrúdú le Gael Linn le haghaidh an chúrsa trí mhí, fuair mé an cúrsa trí mhí, aisteach go leor is cuimhneach liom sin mar d'íoc Gael Linn dhá thrian den chostas le haghaidh an chúrsa trí mhí ach bhí ar an gclann aon trian a íoc agus is cuimhneach liom go sonrach Ceathracha hocht bpunt san iomlán a bhí mar chostas ar an gcúrsa trí mhí agus mo mhuintirse bhí orthu sé déag punt a íoc. Anois, m'athairse ag an am sin, naoi déag seasca ceathair nó seasca cúig, níl mé cinnte, bhí sé ag tuilleamh sé, phunt sa tseachtain. So, sé phunt déag, ba mhór an méid ar fad é, beagnach trí seachtainí gan phá. Ach rinne siad é, rud ar bith a d'fhéadfaidís a dhéanamh, anois níl 's a'm cén chaoi a bhfuair siad an t-airgead, ach rinne siad. Bheadh daoine ag gáirí faoin suim airgid sin anois, ach bhí an saol dian. Yeah, agus tá gach rud, is dócha, gaolta. faoin mhaoin atá ag éinne. go díreach é.
Mar sin,
chinn tú ag am éigin an céim oideachais a dhéanamh agus b'in tú sa treo, i dtreo na múinteoireachta?
Bhuel, rinne mé, rinne mé iarchúrsa i gColáiste Phádraig, cúrsa bliana do chéimnithe, agus cháiligh sé sin mar, mar, mar mhúinteoir náisiúnta thú, nó mar bhunmhúinteoir, agus rinne mé dhá bhliain sa bhunmhúinteoireacht i nGaillimh, i Scoil Iognáid, ach ina dhiaidh sin, Tháinig deis aníos le haghaidh scoláireacht i mBoston College agus bronnadh an scoláireacht sin orm agus rinne mé céim an mháistir ag an bpointe sin agus in oideachas na léitheoireachta. So sin an speisialtacht atá agam, gur saineolaí ar an léitheoireacht mé. Ar ndóigh, Ní raibh na deiseanna sa tír seo ag an am sin an t-eolas sin a úsáid, cé gur úsáid mé é ar bhealaí eile, go háirid sa scríbhneoireacht. Ach d'fhill mé ansin ar Scoil Iognáid agus rinne mé deich mbliana eile ansin. Ach mar a luaigh mé, bhí an brú ann cinneadh a dhéanamh i dtaobh múinteoireacht nó. scríbhneoireacht agus nuair a thóg mé an sos gairme i 1992 chuir mé bliain eile leis, bliain eile agus i 1996 bheartaigh mé fanacht leis an scríbhneoireacht.
Agus tá gaol agat le Boston ó shin chomh maith agus tuaisceart Mheiriceá. Díreoimid b'fhéidir ar an saothar agat anois. Deir tú gur chinn tú air seo a dhéanamh. An sa Ghaeilge amháin ar dtús a bhí i gceist agat nó raibh sé i gcónaí i gceist agat Béarla agus Gaeilge a scríobh san dá theanga? Bhuel, bhí sé i gceist agam i gcónaí an dá theanga a shaothrú, agus saothraím rudaí, méidín beag, i bhFraincis freisin, ach Gaeilge agus Béarla go príomhdha. Bhí sé i gceist agam an dá theanga a shaothrú, ach bhí, b'fhéidir, ar an sprioc is mó a bhí agam, bhí, go gcuirfinnse, carn scríbhneoireachta, carn litríochta a bhí chomh maith le rud ar bith eile i dteanga ar bith eile ar fáil don Ghaeilge, go ndéanfainnse sin mar go n-airímse, tá na ráitis ann, you know, beatha teanga í a labhairt, treisiú teanga í a léamh, buanú teanga í a scríobh. Agus mura bhfuil na heilimintí sin go léir i gcomhréir le chéile, titeann teanga. Agus thuig mé go raibh bearna uafásach mór ag an am maidir lena raibh ann, ach go háirithe do dhaoine óga, maidir lena raibh ann sa Ghaeilge. So, b'in an sprioc mór a bhí agam, ach thuig mé chomh maith go gcaithfinnse maireachtáil, agus níor shamhlaigh mé, mar shampla, go mbeadh an rath agus an ráchairt ar rud beag mar Ponc agus Scéalta Eile, nó ar Gafa nó Ecstasy nó iad sin, níor shamhlaigh mé, mar níor tharla sé sin sa Ghaeilge, ach amháin do Chathal Ó Sandair siar na blianta. So ach nuair a tháinig Ponc, D'imigh an saol fiáin i ndiaidh Ponc, tá breis agus 100,000 cóip de imithe, a dtuigeann tú, agus déanann tú Now, ní hé go ndearna mé saibhreas as, agus go deimhin tá rudaí nach cóir a rá, b'fhéidir, faoin bhfáth nach ndearna mé saibhreas as, ach, ach rinne mé roinnt airgid, agus as na leabhair eile, agus bhí mé in ann maireachtáil, ach anuas ar sin, bhí an Béarla ann, agus bhí tóir ar na leabhair Bhéarla freisin. Thuig mé. Thuig mé, is dócha, nach raibh mé go dona ag an gcraic seo agus agus go mb'fhéidir go raibh rud éigin le rá agam. D'fhéadfá a rá, alright, yeah. So, so cineál saothar portfolio a bhí agat, beagáinín Gaeilge, beagáinín Béarla, scríbhneoireacht d'aoisghrúpaí difriúla. Agus an, an, I mean, raibh, raibh spriocanna agat? Maireachtáil, gan amhras, ach ó thaobh lucht. léitheoireachta. Ar thuig tusa ag an am, n'fheadar, sna seachtóidí cinnte bhí, bhí gluaiseacht na Gaelscolaíochta, na Gaelscoileanna a' treisiú, ar chreid tusa go raibh an, an lucht labhartha Gaeilge a léifeadh leabhair ann nó an é gur cheap tusa go raibh ort é a chothú chun é a sholáthar? Bhuel, is, is ceist an-iniúchach é sin, a Chearúil, mar a' dtuigeann tú, fiú sa lá atá inniu ann, léitheoirí fásta ní hann dóibh. Meán díolachán leabhar Gaeilge is ea aon chéad ochtó trí cóip, so sin saol an leabhair agus ní mórán é sin agus ní mhairfeá air. Ach thuig mé anuas air sin, go raibh feall dhá dhéanamh ag na foilsitheoirí oideachasúla, mar a thugtar orthu, mar go raibh leabhair á dtabhairt amach acu sin nach raibh na heilimintí tábhachtacha chun léitheoireachta iontu, mar shampla, léann an duine ar an leibhéal fíriciúil, ar an leibhéal infeireach agus ar an leibhéal criticiúil, ach is beag duine a bhaineanns an leibhéal criticiúil amach. Mínigh sin dom anois, mar tá céim agatsa san léitheoireacht, mínigh dúinn Cad tá i gceist agat leis an trí leibhéal sin? Sea.
Bhuel, go bunúsach, leibhéal fíriciúil is ea, baineann sé leis na fíricí a léann tú, gurb ar an, ar an, ar an, ar an ghné sin den léitheoireacht a bhaineanns an leibhéal fíriciúil. An leibhéal infeireach, eh, is ea gur féidir leis an léitheoir ciall a bhaint as rud nach bhfuil scríofa os a chomhair, ón rud atá scríofa os a chomhair, go ndéanann sé infeireachas. Ach an leibhéal is airde is ea an leibhéal criticiúil, sé sin, go bhfuil ar chumas an léitheora rud a léamh, agus tá seo fíor Béarla, Gaeilge, Swahili, do rogha rud, gur féidir leis an rud a léamh agus dúshlán an ruda sin a thabhairt agus é á léamh, sé sin a rá, an bhfuil sé seo fíor, an bhfuil sé seo claonta, cén dearcadh atá agam héin air seo, céard tá bréagach faoi seo, é sin uiliog le go gcothaíonn sé criticiúlacht ann héin. Agus sin an rud a theastaigh uaimse a dhéanamh le mo chuid saothair. ábhar a chur ar fáil a dhéanfadh sin, bíodh sé gon duine fásta nó gon duine óg. Anois, go minic leis an duine óg ceaptar go ndéanfaidh rud ar bith cúis gon duine óg. Á, déanfaidh rud ar bith cúis. Níl sé sin amhlaidh. Tá an páiste sin ag smaoineamh ón tús, tá na leibhéil seo ann, fíriciúlacht, infeireachas, criticiúlacht, agus caithfidh teanga freastal orthu sin, agus i gcás mionteanga, nuair a chúlaíonn teanga, Imíonn na rudaí sin agus an rud a bhí á chur i láthair páistí ab ea, 'Ó, féach, sin Seán. Tá geansaí deas ar Sheán, tá dath buí air. Agus an bhliain dár gcion, ar an gcéad leathanach arís, tá bloody rud céanna arís, 'Ó, féach, sin Seán, tá geansaí deas ar Sheán. Agus is beag atá ag athrú. Agus. Faoin am go dtagann tú ag deireadh na sraithe, sé bliana imithe, sé leabhar, agus ag deireadh na sraithe tá Seán agus bloody Máire ina seasamh ansin ag stad an bhus agus ní chuireann Mamaí ná Daidí ceist riamh, Meas tú cén fáth nár tháinig Seán abhaile dhá bhliain ó shin? Tuigeann tú? Seafóid! Rudaí nach raibh ag freastal ar na riachtanais léitheoireachta, ar na riachtanais teanga, ar na riachtanais meabhrach. So, chonaic tusa an bearna sin agus chuir tú. Rud a chuir.
díriú ar na heaspaí. a chuir. Ach chuir mé romham thar rud ar bith eile gur fíorlitríocht a bheadh á scríobh agam. So, ar bhealach, bhí cúpla jab le déanamh ag an am céanna, sé sin, tá tú ag iarraidh fíorlitríocht a scríobh, níl tú ag iarraidh an teanga a shanú, tá tú ag iarraidh go mbeidh sé á bhforbairt ó thaobh teanga de, ach ag an am gcéanna ó thaobh téama de. agus go mbeadh an mheabhair dhá forbairt. So, chun é sin a dhéanamh, sin é an áit a dtáinig an speisialtacht i m'ábharsa i ndáiríre, mar bhí a fhios agam, má tá an páiste le fás agus an léitheoireacht sin ar siúl, go bhfuil gá le heilimintí ann agus go bhfuil gá le bheith airdeallach, mar shampla, ar rudaí ar nós comhrá. inseoireacht agus an t-idirghaol atá eatarthub. Mar shampla, is beag leabhar scoile, go deimhin is beag leabhar a, tá go leor leabhar a fhoilsítear agus na máchailí seo orthub, go mbeadh ar sé, ar sí, ar sé, ar sí, ar sé, ar sí, ar feadh an ama ann nuair nach gá. Agus bhí orm tabhairt faoi rud a scríobh nach ndearna gach uair a scríobhann scríbhneoir, mar shampla, ar sé, ar sí, ar sé, ar sí, Tarraingítear amach as an go scéal, go díreach é, sin. tarraingítear an léitheoir as an scéal. So, caithfear é sin a laghdú. Agus thosaigh mé a forbairt ansin céimeanna na léitheoireachta. go raibh an chéim ann a bhain leis an bhfíriciúlacht amháin agus go gcaithfeadh, nó rud ar a dtugaimse an comhrá cáilithe, sé sin go gcaithfidh tú a rá cé atá ag caint, agus tá uaireanta ann go gcaithfidh tú, chun go dtuigfear, ach tá uaireanta ann nach gá agus sin an chéim páirtcháilithe, áit go saothraíonn tú an rud agus go gcuireann tú ruball leis an ar sé nó ar sí chun breis eolais a thabhairt a fhorbrós an léitheoir. Ach ansin, an uaschéim ar fad is ea an chéim drámatúil, áit gur féidir leat rud a scríobh agus ní deirtear riamh cé tá ag caint, ar chor ar bith, ach tuigeann an léitheoir, agus is féidir é sin a dhéanamh, déanaimse é sin. Tá scil ag baint leis. Tá scil ag baint leis, ar ndóigh, ach sin, is dualgas an scríbhneora é a chuid scileanna a fhorbairt. Ní cóir do scríbhneoir ar bith rud a chur i láthair léitheoir ar bith a bhodhródh é, agus níl aon cheart ag scríbhneoir ar bith a bheith ag súil leis go léifí a chuid, mura bhfuil sé saothraithe chomh maith agus is féidir leis an scríbhneoir sin é sin a dhéanamh. Agus luann tú punk agus agus ecstasy agus agus a leithéid agus bhí Cluain Soineantachta ann chomh maith ó thaobh gearrscéalta de. Na na téamaí sin a luann tú is dócha, is cineál an staid dhaonna go minic, gaol idir páiste agus máthair, máthair máthair agus a páirtí, Um mar shampla, Díol na Féinne, Eoghainín Beag Ó Maolagáin, Ó Maolánaigh, agus a mháthair agus is léir go bhfuil amhas d'fhear céile aici Um nach bhfuil aon am aige di nó don mhaicín Um agus ise ag streachailt leis an maicín a choimeád chomh soineanta agus atá sé, ag breathnú amach an fhuinneog, ar chlocha Chú Chulainn agus mar sin de, agus gan fearg a chur ar an bhfear céile nó agus, you know, sa scéal áirithe sin, Díol na Féinne, tá casadh ann atá, a thugann dóchas don, don, don mháthair. Tá an t-éadóchas agat in scéalta chomh maith ach. Ar, cár fhoghlaim tú é sin? Ar fhoghlaim tú é sin ar, ar, ar Scoil Iognáid agus tú a' múineadh mar foghlaimíonn páistí ón mhúinteoir ach foghlaimíonn múinteoir ós na páistí chomh maith. Sea, sea, á go minic, á go minic. Is mó a fhoghlaimíonn tú ón bpáiste ná ón, ón duine fásta, airímse, mar, mar níl, níl Níl cleas na léithe foghlamtha ag páiste. Tá dubh agus bán ag an bpáiste. An duine fásta, foghlaimíonn sé faoin liath nó faoin léitheacht. Agus níl fhios agam cá háit a bhfuair mé ach a cheapadh gur as an saol, as mo thaithí saoil féin, as na daoine thart orm, aisteach go leor ní ón léitheoireacht ar aon nós, a d'fhoghlaim mé mar is tá fadhb léitheoireachta agam, bhí sé agam ó bhí mé i mo pháiste agus is ait é go ndeachaigh mé le speisialtacht sa léitheoireacht agus is ansin a fuair mé amach go raibh an bac seo orm ach Bhí mé i gcónaí ag brath go mór ar na súile, ar na cluasa, ar an tadhall, ar na rudaí éagsúla eile seachas léitheoireacht. Anois, tuigimse go bhfuaimeodh sé aisteach go mbeadh duine ag scríobh agus go mb'fhéidir go mbeadh seasamh de shórt éigin agam mar scríbhneoir agus nach léitheoir iontach mé. Ach mhúin mé dhom féin conas léamh go feidhmiúil. agus ar ndóigh traenálaim scríbhneoirí freisin agus so, so an tuiscint sin, níl fhios agam cad as go baileach a dtarlaíonn sé, a dtáinig sé ach amháin go bhfuil mé an-airdeallach ar na rudaí a bhíonns thart orm agus tá lé agam leis an daonnacht, ar ndóigh is duine daonna mé agus mura, mura dtugtar aird ar ár ndaonnacht agus ar ár ndúchas is beag eile atá ann dúinn. in san saol seo.
So, gan amhras is duine daonna tú, ach tá scríbhneoirí ann gur daoine daonna iad agus nach mbeadh, b'fhéidir, an leibhéal céanna tuisceana acu ar ghaolta idirphearsanta, rud gur léir ón saothar agat. Nuair a chuireann tú, nuair a thagann smaoineamh chugat, tá muid fós ag caint ar na gearrscéalta, tiocfaidh muid ag na húrscéalta agus eile, Tá na, tá na téamaí go minic simplí ach ciallaíonn sé sin go bhfuil sé níos casta é a scríobh ar bhealach atá, mar a deir tú, inchreidte.
Sea. Bhuel, tógann sé saothrú agus sin dualgas an scríbhneora, go ndéanfar saothrú. Ach rud eile a tharlaíonn dom, agus b'fhéidir go dtarlaíonn sé do gach scríbhneoir, nuair atá carachtar dhá shaothrú agamsa. Nuair atá mé ag scríobh an ruda, ní dhéanaimse aon réamhphlean ná rud ar bith, ach nuair atá mé ag scríobh, is mise an carachtar sin. Is mise an carachtar. Tá mé iomlán gofa ag an gcarachtar sin agus an carachtar gofa liomsa. Agus airímse an rud a. a chuirimse i leith an charachtair. Airímse an rud sin, fiú más bean atá i gceist. Abair, tá scéal eile sa chnuasach céanna, agus ní féidir liom cuimhniú ar ainm an scéil. Imleacán? Ní, bhuel, tá imleacán ann, mar shampla. Déanfaidh sé sin cúis as ecstasy. Tá imleacán ann agus an cailín seo a rugadh páiste di agus go dtréigeann sí an páiste. Nó. Ní bean mé, níor thug mé páiste ar an saol riamh, ach caithfidh tú tú fhéin a chur isteach in intinn mar sin, agus ligean duit fhéin dul leis. Uaireanta, agus nuair a bhímse ag traenáil scríbhneoirí, deirimse leo, féach anois, Caithfidh tú tú fhéin a thabhairt go dtí an pointe is airde meoin agus mothaíocht ar féidir leat dhul aige ach ag an am gcéanna caithfidh tú dhul síos sa dorchadas chomh fada agus is féidir dhul freisin agus caithfidh, tógann sé sin crógacht, calmacht é sin a dhéanamh ach mura ndéanann tú sin ní chuirfidh tú aithne ort fhéin mar tá an dá thaobh ag chuile dhuine againn, an geal agus an dubh agus mura dtugann muid aird iomlán ar na gnéithe sin ionainn féin, ní bheidh muid fírinneach linn féin agus ní bheidh muid eolasach orainn féin agus ní bheidh muid fírinneach leis an léitheoir mura ndéanfaidh muid é sin. Cuireann tú Tom MacIntyre, an scríbhneoir, i gcuimhne dom. Dhéarfadh Tom i gcónaí, agus b'fhéidir go bpléifimid cúrsaí fealsúnachta agus Jung agus eile chomh maith, 'Cuir gach rud ar an mbord! Sin é. Cuir gach rud amach ar an mbord chun gur féidir leat dul isteach saghas sa domhan eile nó i gceann an charachtair. Sea, thiocfainn leis sin go hiomlán, go hiomlán. Agus nuair a déarfá dul isteach sa domhan eile, téann tú isteach sa réalachas sin, mar séard a chreidimse faoin bhficsean, nuair a chumann tú é, ficsean, níl ann ach samhlaíocht curtha anuas ar fíricí agus cruthaíonn tú ficsean. Ach nuair a théann tú isteach sa bhficsean, tá tú i réalachas atá dlisteanach ann féin, is réalachas eile é ach tá sé dlisteanach ann féin, tá a sheasamh féin aige, tá a bhunús féin aige, agus eascraíonn sé sin, eascraíonn an réalachas sin as réalachas an tsaoil atá ar eolas againne, as na daoine a bhfuil aithne againn orthu, as na tarlúintí éagsúla a tharlaíonn. So, níl ann ach an tsamhlaíocht ag imirt ar na nithe sin agus go bhfaigheann tú réalachas eile.
Agus an t-ionracas, ionracas an scríbhneora? Bhuel, sin an rud. Mura bhfuil an scríbhneoir ionraic, Aithneoidh an léitheoir é. An dtuigeann tú, oiread léitheoirí a chaitheanns leabhar uathub, tá sé dochreidte, agus tá fáthanna ar leith leis. Bhuel, chaith mé fhéin leabhar uaim, an dtuigeann tú, agus ach bíonn fáth leis. Rud spéisiúil agus mé ag cur caipín an speisialtóra arís orm is ea. Tá figiúr ann thart ar 93% dho amanntaí go gcaitheann duine leabhar uaidh. Is i ngeall ar go bhfuil treascairt éigin déanta ag an scríbhneoir, ní ag an léitheoir, ag an scríbhneoir sa scríobh, agus má bhreathnaíonn tú riamh ar dhuine, agus feiceann tú go minic é, duine ag dul siar i leabhar, féachaint, bhfuil rud eicínt a chaill sé. Ní ar an léitheoir atá an locht ach ar rud eicínt a rinne an scríbhneoir. B'fhéidir gur bhréagnaigh an scríbhneoir é féin, b'fhéidir nár shaothraigh sé an rud sách críochnúil, nó fáth eicínt eile. Agus naocha trí fán gcéad dho uaireanta go dtarlaíonn sé sin, is ar an scríbhneoir atá an locht. Agus an rud deirtear go gcaithfidh tú scríobh ar nós go raibh duine éigin, gur duine éigin eile. gur do dhuine éigin atá a léamh, ní duit féin.
Sin é.
Tá an t-uafás eile le plé ach tá an t-am ag rith orainn. Na téamaí sin arís, bulaíocht, mar shampla, idir ag Hilda Bergin in Ecstasy an scéal féin agus agus an nimh inti seachas soineantacht agus ar deireadh crógacht Úna. Nic Gearailt. Maireann sé sin sa lá atá inniu ann, ainneoin gur scríobhadh sin tamall maith ó shin. Ó, tríocha bliain ó shin, b'fhéidir. Gafa, andúileacht, lead óg, déagóir, a mháthair cráite nuair a aimsíonn sí gaireas faoina leaba, críoch. nach bhfuil chomh dóchasach sin sa scéal sin ach arís maireann na téamaí seo. An dóigh leat go bhfuil, d'fhéadfaí na scéalta sin a léamh inniu agus bheadh an téama beo thar timpeall ar an léitheoir? Sea, bhuel sin rud a bhímse ag súil leis ar aon chaoi, mar i ndáiríre Eh, is faoin daonnacht atá na rudaí seo. Agus, eh, ní athraíonn an daonnacht an oiread sin, abair, deich míle bliain, is beag athrú atá tagtha ar dhaonnacht an duine in imeacht deich míle bliain. Eh, ach, eh, anuas air sin, eh, maireann siad, is dócha, mar go, go bhfuil siad fréamhaithe i ndaoine. daoine atá i gcruachás, daoine atá faoi mhíbhuntáiste, staid an duine agus tá sé sin ann i gcónaí agus ar ndóigh ní shéanaim mo chreidiúintí polaitiúla, is sóisialach mé agus tá sé sin an-tábhachtach dhom agus dá fhaid a théimse ar aghaidh go minic feiceann tú na sóisialaigh a bhí dearg, Éiríonn siad pinc agus ansin éiríonn siad bán ar fad. Is sa treo eile ar fad atá mise ag dul in imeacht mo shaoil, tá mé ag éirí níos deirge ar feadh an ama, cé nach maith liom an téarma 'dearg' le haghaidh sóisialach mar go dtugann sé rud eile le fios, ach eh. so eh. Tá an claonadh sin i mo chuid scríbhneoireachta, tá mé, don chuid is mó, ag déanamh cás don duine atá faoi mhíbhuntáiste. Má thógann tú Punk, mar shampla, an chéad, an chéad leabhar a scríobh mé, Punk, is faoin, faoin íochtarán atá sé, ní faoi dhaoine atá in uachtar, agus faoi conas mar a láimhseálann an t-íochtarán an cás seo aige, agus uaireanta sa saol seo, téann an duine faoi, téann sé faoi, uaireanta, tá dóchas sa scéal. Uaireanta tá éadóchas ach sin mar atá an saol agus mar sin tá mise ag iarraidh ar bhealach a bheith i mo scáthán ar an saol, ar an saol a bhí, ar an saol atá, fiú ar uairibh nuair a smaoinímse ar Spluff Splaifeartaí agus an t-ionradh ar an bplainéad Mars tá mé ag iarraidh cás a dhéanamh don saol atá le teacht ach i gcónaí riamh bíonn sé de rún agam gan rud ar bith a ligean uaim. nach bhfuil tugtha go dtí an pointe is airde is féidir liomsa é a thabhairt aige. Agus sin an treoir a thugaimse d'ábhar scríbhneoirí a bhíonns faoi mo chúram agus nuair a bhímse á dtraenáil, bímse ag éileamh orthu gan rud a thabhairt dom le léamh nach bhfuil tugtha go, go pé ar bith pointe feabhais atá acub féin agus ansin is féidir liom dul ag obair air ach caithfidh siadsan a ndícheall a dhéanamh leis.
Dhá ealaín iomlán éagsúil iad an gearrscéal agus an t-úrscéal agus tá an dá cheann cleachta agat. Feidhmíonn an scríbhneoireacht an ghearrscéal ar an úrscéal chomh maith, sé sin ó thaobh stíle de, ó thaobh eacnamaíocht focail agus mar sin de, ach ar shlí is ealaíon éagsúil é. Na, bhfuil ceann gurb ansa leat, an gearrscéal nó an t-úrscéal, nach toisc go bhfuil siad chomh difriúil gur, nach féidir an dá rud a chur i meas a chéile? Bhuel, Tá siad an-difriúil i ndáiríre, agus deirimse nach bhfuil de choitiantacht eatarthu ach go bhfuil focail in úsáid, 's mo mheas. Mar shampla, tá, tá, níl fhios agam, trí nó ceithre úrscéal déag scríofa agam, trí nó ceith, ceithre cnuasach déag déanta agam. Is deacra i bhfad é. aon ghearrscéal fíormhaith a scríobh, ná ceithre úrscéal déag, mar go bhfuil an tíosachas ag baint leis an ngearrscéal, agus éilíonn sé go bhfuil tú chomh cruinn sin nach dtéann focal amú, snasta, nach dtéann focal amháin amú, focal amháin, agus. Ní furasta sin a dhéanamh agus sin an dúshlán atá sa ghearrscéal. So, ar bhealach amháin déarfainnse gur gur fearr liom an dúshlán a leagann gearrscéal romham. Úrscéal, mura dtugann tú an aird chéanna air, is furasta é a scríobh. I bhfad níos éascaí ná gearrscéal. Ach scríobhaimse mo chuid úrscéalta, cé go bhfuil an struchtúr difriúil agus go bhfuil, b'fhéidir, níos mó carachtar ná i ngearrscéal, d'ainneoin sin, saothraímse mo chuid úrscéalta mórán mar a shaothraímse na gearrscéalta. Mo chuid úrscéalta, de ghnáth, bíonn siad réasúnta beag ó thaobh. téagar de. Román nó novella, b'fhéidir. Sea, sea, cuid acu, cuid acu, sea. Ach, ach. sin, sin an tsuáilce a fheicimse iontu. Mar tá siad mar sin mar go bhfuil mé tíosach leob, tá mé tíosach. Agus chun a bheith tíosach caithfidh tú go leor leor oibre a dhéanamh chun an toradh atá uait a fháil. Abair má tá an, an beach novel agat, you know, Cúig chéad, cúig chéad leathnach, bhuel, bhuel, b'fhéidir nach fiú caca deabhal iad an cúig chéad leathnach, ach don tuatach, déarfadh an tuatach, b'fhéidir, Á, bhuel, scríobhann sé gearrscéalta mar nach bhfuil sé in ann úrscéal a scríobh, dtuigeann tú, ach déarfainnse a mhalairt ar fad, déarfainn a mhalairt ar fad. Roddy Doyle, d'admhaigh sé, nuair a thosaigh sé isteach ar ghearrscéalta a scríobh, go bhfuair sé uafásach deacair é, nach raibh 's aige cén chaoi le tabhairt faoi agus go raibh air sin a fhoghlaim agus tá sé sin suntasach ann féin ach, agus déantar breithiúnas cineál an-bhréagach ar fad ar ábhar mar a dhéantar idir theangacha, mar shampla tá an tuairim ann. le mionteanga mar an Ghaeilge, agus cuimhnigh go scríobhaimse i mBéarla freisin, ach tá an tuairim ann go gcaithfidh go bhfuil an rud a scríobhtar i nGaeilge ar gcúl ar bhealach eicínt, nach bhfuil intleacht ag an duine a shaothraíonn Gaeilge agus you know, it's only Irish, an tseafóid sin agus go deimhin tá saothar i nGaeilge a d'fhágfadh an chuid is mó de shaothar an Bhéarla in áit na leathphingine. Agus tuigimid cuid den chúis go n-éiríonn chomh maith sin, Booker Prize nominations agus mar sin de, le lucht an Bhéarla ná an Hiberno English. Agus cad as a dtagann an Hiberno English? Ach an Ghaeilge!
Sceith díreach. Tá an t-am beagnach istigh. Fear gnó tú chomh maith. Móinín an cheardlann scríbhneoireachta, caithfidh tú, caithfidh tú smaoineamh, arís an portfolio, gairm beatha, caithfidh tú smaoineamh ar income a chothú agus is maith leat an chomhairleoireacht agus an cheardlannaíocht agus an t-oideas a dhéanamh ó thaobh sin agus Móinín, tá smacht agat ar a fhoilsíonn tú go pointe chomh maith. Bhuel, tá go pointe, Cé go gcuirtear gach leabhar a scríobhaimse, i nGaeilge nó i mBéarla, amach ag foilsitheoir agus go bhfanaimse ar dhá thairiscint i gcónaí sula dtógaim ar ais iad agus go gceadaímse, gheall mé nuair a bunaíodh Móinín, go dtabharfainnse an chéad rogha do Mhóinín ar rud ar bith a scríobhfainnse. Ach nuair a bunaíodh é, ba le haghaidh leabhar Bhéarla amháin a bunaíodh é, ach tar éis sé nó seacht blianta, D'iarr Móinín orm, bhí triúr i gceist mar choiste, mar bhunaitheoirí, agus iarradh orm mo shaothar Gaeilge a thairiscint do Mhóinín freisin agus an chéad rogha agus dúirt mé go ndéanfainn agus rinne. Now, mar mar ghnó tá an dearg-ghráin agam ar fhoilsitheoireacht. Níor theastaigh uaim dul leis riamh ach chonaic mé go raibh. go leor mírialtachtaí, deir muid, i saol na foilsitheoireachta Gaeilge chomh maith le Béarla agus theastaigh uaim agus ón bheirt eile go mbeadh smacht éigin againn ar an ábhar agus gurb é an duine ba thábhachtaí a áireofaí san iarracht a dhéanfadh muid ná an scríbhneoir. agus go n-íocfaí an scríbhneoir, rud nach dtarlaíonn i gcónaí, agus go n-íocfaí a raibh ag dul don scríbhneoir don scríbhneoir. So, sin bunrud a bhí againn. Tar éis sé nó seacht blianta chuaigh muid le leabhar Gaeilge freisin, bhí Móinín ag iarraidh go dtabharfainnse sin dóibh, an chéad rogha, agus sin mar atá. Ach ba sclábhaíocht é. an fhoilsitheoireacht. Níor thaitin sé liom agus tar éis dul le Clár na Leabhar Gaeilge ar feadh roinnt blianta, i 2010 is dóigh liom, nó 11, dhiúltaigh muid aon taca airgid a thóigeáil mar dúirt muid ba chóir go seasfadh teach foilsitheoireachta ar a bhonn féin agus lean muid ar aghaidh ag foilsiú ó shin. ach chúngaigh muid a raibh muid in ann a fhoilsiú mar ní raibh ní raibh an maoiniú ann so is ag úsáid airgead Mhóinín féin a bhí muid agus ansin i 2000 agus a deich iarradh orm a cúrsa a thabhairt in An Scríobhlann agus thóg Móinín An Scríobhlann lena airgead féin gan aon chúnamh as áit ar bith, áit ar bith, ceathracha cúig míle euro chun sin a dhéanamh ag an am agus idir dhá mhíle is a deich agus dhá mhíle agus fiche dó, Bhí trí chúrsa déag den scríobh an úrscéil agus an ghearrscéil tugtha, rud a mhair sé deireadh seachtainí gach bliain, agus i mbliana chuir muid deireadh leis. Rinne mise cinneadh, tá mé seachtó bliain d'aois anois, agus dúirt mé, bhuel, Tá ceist fuinnimh agus chuile shórt ann agus go mb'fhéidir gur chóir dom díriú ar an scríbhneoireacht amháin anois agus so sin é atá romham go ceann caoga bliain eile, is dócha. Cén oidhreacht ar mhaith leat a fhágaint i do dhiaidh?
Ba mhaith liom go gceapfaí gurbh fhiú mé a bheith ann agus go mb'fhéidir gur chuir mé le corpas na litríochta ar bhealach fiúntach agus b'fhéidir go ndearna mé mo dhícheall. Sin an rud go mb'áil liom go smaoineofaí orm, go ndearna mé mo dhícheall. Níor mhaith liom, mar shampla, a fheiceáil go mbeadh a thuilleadh cúlú ar an nGaeilge, tá sí ag cúlú ar feadh an ama, d'ainneoin gach a deirtear, ach tá sí ag cúlú, agus mura bhfuil rialtais, rialtais i ndiaidh a chéile, sásta a bheith fírinneach, ionraic agus gníomhach, ina leith, rachaidh an teanga seo go tóin poill, ach cuimhnímis gurb é is fearsad do chultúr ar bith ná teanga. Nuair a imíonn teanga, imíonn gach gné eile den chultúr, agus má tá rialtais agus muintir na hÉireann chun ligean dhó sin a tharlú leis an mbunchultúr atá againn, bídís sásta tuin Mheiriceánach a bheith ar a gcuid cainte, luachanna Meiriceánacha agus Eorpacha neamh-Ghaelacha a bheith acu. Mar sin é atá i ndán dúinn má ligeann muid dhó sin imeacht. Agus is minic a thagraímse do Joni Mitchell, deirimse, Don't it always seem to go, you don't know what you've got till it's gone. Bhuel, nuair atá sé imithe. Ní bheidh sé ann le tabhairt ar ais. Ré Ó Laighléis, go maire tú. Go raibh míle maith agat, a Chearbhaill.